kana ɲinɛ ko in kɔ quoi mhm. mɔgɔw b'a ko ansaridini mhm. ansaridini diinɛ dɛmɛtɔn wayi o ye hayidara de ye tɔgɔ min d'a la mhm. mais anw ta ye club soutien de hayidara de ye fo ka dugukolo meleke walayi hayidara bɛ wajuli kɛ don min na hayidara m'a miiri k'ale bɛ fɛn sɔrɔ wajuli la sabu anw de tun bɛ na wajulikɛyɔrɔ kuma dɔw n'an y'a wari fara ɲɔgɔn kan a dɔw biwolonwula a dɔw bɛ hali a ti kɛmɛ bɔ a dɔw bɛ a ti kɛmɛ fila bɔ o bɛ taa d'ale hayidara ma mais a ka ala ɲɛ siranyɛ a n'a y'a kɛ ala min kama ala nana ka sɔrɔ fana de bɔ a ka tiɲɛ fɔ la mɔgɔw y'o de fɔ k'i ka tiɲɛ fɔ in b'i mangoya mɔgɔw ye a ko o mana kɛ ne kɔni bɛ n ka tiɲɛ fɔ mais donc o la vraiment an bɛ min fɔ hayidara n'i bɛ k'a fɛ k'a fɛ n'i tɛ k'a fɛ kɛ a fɛ Yɔrɔ o ye kuma ye n'i bɛ k'a fɛ k'a fɛ n'i tɛ kɛ' fɛ k'a fɛ n'o tɛ n'i y'a juguya bilayi fɛn b'i sɔrɔ i ma sigi ni min ye sabu e juguya hayidara ma danfɛn si juguya minɛ a kɔnɔ i bɛ kala yɔrɔ fɛn fɛ ko ka mɔgɔ dayɛlɛ mali kɔnɔ a daminɛ n' de la a de y'a daminɛ maa si m'a daminɛ a kun a kun alihamdulilahara ala Foli ni waleɲumandɔn an b'a kɛ ka ɲɛsin an filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na mali kɔnɔ mali kɔkan farafinna ni farajɛla aw minnu sɔrɔlen don an na an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na nin y'an ye an ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan an ko min ma spécial douze mai bi an bɛna baro kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ douze mai lahalayaw la ni ala sɔnna a ma n'i ko douze mai a bɛ hakili jigin koba dɔ la n'o ye an karamɔgɔ a seyidi serifu usman madani hayidara ye ale ka bangeli san kunbɛn don bi an n'an karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ an karamɔgɔ a seyidi serifu usman madani hayidara a ka sahaba belebele don maa dogolen tɛ serifu usman madani hayidara nɔfɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na an bɛ foli d'a ma bamananw ko ten yen ko mɛ da ye mɛntigila ye an karamɔgɔ salamu aleyikum wa aleyikum salam wa rahamatulahi tala wa barakatu sidibe an b'a dɔn maa minnu ɲɛ bɛ kunkolo la sisan dugulen bɛɛ b'a dɔn i ye maa min ye nka kuma bɛɛ maa kura de bɛ an lajɛ an b'a fɛ i k'i présenter k'i tɔgɔ ni jamu fɔ filɛbagaw ye awuzubilahi mina sɛtani rajimi bisimilahi rahamani rahimi alahuma sali ala seyidina mahamadin ala seyidina mahamadi sali ne ali sidibe bamakɔ yan n sɔrɔla bamakɔ yan ka n ka kalan ni n ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ bamakɔ yan a seyidi serifu usman madani hayidara a ka kalanden ye n ye a ka garibu ye n ye ne kɔni tugura ale nɔfɛ a mɛnna depuis quatre-vingt-quatre a y'a sɔrɔ hali n yɛrɛ ma balikuya O ali sidibe de don alihamdulila n'i ko ali sidibe maa dogolen tɛ aseyida serifu usumani madani hayidara nɔfɛ i n'a fɔ an y'o fɔ aw ɲɛna cogo min na an karamɔgɔ bi an sera i ma douze mai hukumu kɔnɔ kɔmi an bɛ to k'a mɛn cɛkɔrɔba la waati bɛɛ n'a sigira douze mai kɛnɛ kan a b'a fɔ ko aw de kɛra maa fɔlɔ ye ka douze mai ŋaniya ta k'a anniversaire ɲɛnamaya o don ni bi tɛ kelen ye o don waati janyana kosɛbɛ bi an b'a fɛ k'a dɔn fɔlɔ waati jumɛn na aw ye farala ɲɔgɔn kan ka ŋaniya ta aw mɔgɔ damanin mɔgɔ joli farala ɲɔgɔn kan ka douze mai ŋaniya ta bi n'a kɛra mondialement n'a kɛra diɲɛ bɛɛ bɛ k'a fɛti bi alihamdulila ala ka an bɛ saba ma Eh, nin diyara an ye kosɛbɛ eh, a selen an ma wuruzo mm-hmm. ka na an ɲininka nin na mm-hmm. hali n'a sɔrɔla an balima mɔgɔ wɛrɛw fana mm-hmm. mediaw la minnu fana y'an ɲininka an ye ɲɛfɔliw kɛ u ye vraiment a ka ɲininkali in diyara an ye a bɛnna an ma kosɛbɛ bon kow fana ka dɔn o cogo fana na o fana o ka fisa kosɛbɛ o ye fɛn ɲɛnamaba ye kɔmi y'a f'i ye cogo min na an kɔni tugura an karamɔgɔ kɔ aseyida serifu usumani madani hayidara o y'a sɔrɔ an ka dɔgɔn tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la parce que an ka musokɔrɔbaw olu tun taa ka waajulikɛyɔrɔ la arayida la parce ale yɛrɛ tun bɛ taa Abidulazizi tun bɛ waajuli kɛ yɔrɔ min na ale tun bɛ waajuli kɛ o fan kelen de na dɔnku abidulazizi tun tɛ na komi ale bɛ ta bɛ kɛ taa ni ka segin karamɔgɔ hayidara yɛrɛ nacogo bamakɔ je crois a bɛ caman dɔn o histoire ninnu la ayiwa ayiwa ayiwa ala k' bɛ sa ala k'a ɲagaka d' ma bon an bɛ min yɛrɛ kunna ni o ye douze mai ye O bɛ bɛn an karamɔgɔ an n'an ɲɛmaa an n'an dajuru minɛbaa asayida sarifu usumani madani hayidara ale ka bangeli sankunbɛn ma dɔnku an bɛ dugawu de kɛ ɲinan n'o ye deux mille vingt-deux ye o ka kan ka bɛn san bi wɔɔrɔ ani wolonwula ma an bɛ dugawu kɛ san bi wɔɔrɔ ni wolonwula o caman bɛ ala bolo ala k'o di an karamɔgɔ in ma Dɔnku o la initiative in sɔrɔli an fɛ k'a kɛ n'i y'a lajɛ a bɛ taa yɔrɔ jan kosɛbɛ parce que an karamɔgɔ aseyida sarifu usumani madani hayidara kɔmi aw bɛɛ lajɛlen bɛ a kala ma cogo min na ale ka mɔgɔkɔrɔbaw kira bɔnnaw don u bɔra kira la kisi ni nɛɛma b'a ye seyidina ali bɔnnaw don u ka mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ bɔra iraki de Dɔnku u bɔra iraki yen u tɛmɛna dugu caman fɛ u ye sigiliw kɛ dugu caman na n tɛna s'o bɛɛ ma mɛ u tilala ka na fɛsi n'o ye magreb jamana ye dɔnku u selen fɛsi u mɛnna yen u ka fɛn yɛrɛ kɔnɔna yɛrɛ u ye min kɛ a bɛ se san bi saba ni dɔɔni ma yɛrɛ dɔnku u sɔrɔla ka bɔ yen ka ɲɛsin ka na anw ka fanfɛ bolo kan ka na moritani dɔnku ka bɔ moritani sisan ka na tumbutu Dɔnku o bɛɛ kɔnɔna na o y'a sɔrɔ u bɛ yaala la sirifu don mɔgɔw bɛ kalandenw d'u ma u bɛ kalandenw u bɛ olu kalan n'u taara yɔrɔ yɔrɔ u bɛ mɔgɔw durusi u bɛ mɔgɔw kalan dɔnku fo ja faama yɛrɛ y'a ɲini u ka sigi ale fɛ yen nɔ parce que sirifu don dɔnku u ye bozomuso dɔ furu yen nɔ tata nafo dɔnku o fana ye den fila sɔrɔ cɛkɔrɔba ye kelen tɔgɔ dara musa ka kelen tɔgɔ dara bakari E y'a ye wa? Unhun. Donc o la sisan nɔ, unhun, olu fila, unhun, olu de deplacera sisan nɔ, unhun, c'est à dire ja yen nɔ, unhun, muso min dira u ma, unhun, ni o kɛra ee bozomuso nin ye, unhun, ale ye den min sɔrɔ sisan nɔ, unhun, den dɔ tɔgɔ dara ale fa la, unhun, n'a bɛ f'o ma ko Kaka o kɛra Musa ye quoi, oui u b'a wele ko kaka kɔmi bozokan na u yɛrɛ b'a fɔ kaka kɔrɔ de ne fa quoi o kɔrɔ ye ne fa ani bakari dɔnku sisan nɔ cɛkɔrɔba in tilala ka bɔ yen nɔ ka deplase ka na madinɛni madinɛni filɛ kulukɔrɔ mara la ban kɔni cɛkɔrɔba kɔni ka waati dafara madinɛni yen nɔ donc o y'a sɔrɔ den ninnu u ka dɔgɔ ni o ye musa ani bakari ye mais o y'a sɔrɔ a ka baarakɛla dɔw bɛ a nɔfɛ minnu b'a nɔfɛ ni o ye kalandenw ye ani dɔw yɛrɛ bɛ xidima yɛrɛ de kɛ u b'u denw yɛrɛ de ta k'a di sirifu ma k'a fɔ ni nin den den ma yɛrɛ de ye a su n'a ɲɛnama bɛɛ ye e ta ye a k'i ladon a k'i xadimuya Dɔnku o xadimu minnu tun bɛ yen sisan nɔ o de ye den ninnu fana ta sisan nɔ kɔmi ye nin a gɛrɛla ni u ye ka na ɲamina dɔnku ale na ɲamina kuruntigiw tun bɛ dɔgɔ jɔ u bɛ ɲamina ani tamani cɛ ani segu ninnu ni cɛ dɔnku o de la sisan nɔ olu fana ye den fila ninnu ta ka na n'u ye tamani bɔn o i b'a ye u nana sigi tamani yen nɔ bɔn tamani sigi kɔnɔna na ala nana a kɛ karamɔgɔ ka cɛkɔrɔba kɔni ko maa ko an b'a teliya dɔɔni karamɔgɔ ka cɛkɔrɔba ala ye wagati nɔgɔya ye an ka ɲininkaliw n'an ka sɛgɛsɛgɛliw la tamani yɛrɛ kɔnɔna na bi an bɛ mɔgɔ minnu wele n'i bɛ se k'a fɔ ko miliyɔnɛriw o sanga kuma a tun bɛ jate o mɔgɔw fɛ o se tun bɛ a ye kuwa bɔn o se min b'a ye fana Seereya y'o jɔ an ye a ba tun bɛ dɔgɔ caman ba dɔgɔ feere a dɔn n'o ye kosɛbɛ f'a bɛ mɔgɔw ta ka mɔgɔw bila dɔgɔ feerew la yen baarakɛlaw ta ka baarakɛlaw sara y'a ye a ba tun bɛ dɔgɔdon fɛ a b'a sɔrɔ a ka jɛmɛnin warimisɛnnin caman de b'a kɔnɔ denmisɛnninw a yɛrɛ balimadenw n'a a fɛn o hali olu jɛɲɔgɔn minnu bɛ na a bɛ wari de d'a bɛɛ lajɛlen ma u ka taa u ka taa dɔgɔma fɛnw san a ye soixante-trois u nana k'a don ekɔli la a donna ekɔli la forcément pa o tuma y'a sɔrɔ ekɔli la don ye jagoya di bɔn kɔmi cɛkɔrɔba fana ye den fɔlɔ min sɔrɔ o tun ye muso ye dɔnku o ma jɔ fatima dɔnku o bannen min kɛ ale yɛrɛ layidu ta a mana den o den sɔrɔ a b'o di ala ma karamɔgɔ garisɛgɛ don ye karamɔgɔ la a y'a di ala ma a di ala ma fɔlɔ ye jumɛn a y'a tɔgɔ da min na ko ba zumana o ba zumana in yɛrɛ o ye dunan ye tamani yen o don o ba zumana in fana a bɛ misiri de wele a ka misiri wele n'a bɛ ala ko min kɛ o kanu de kama ale yɛrɛ ye den ta ka den tɔgɔ da ko ba zumana k'a sɔrɔ a ka du bɛ yen a ka kabila bɛ yen a ka mɔgɔw bɛ yen a ka fɛnw bɛɛ bɛ yen nɔ mɛ k'a da mɔgɔ la mɔgɔ min dunan don a dɔnnen tɛ yɛrɛ a ye muso min ta a kun dɔnnen don n'o de ye n'o ye bakuru ye a tun bɛ fɔ ko bakuru ka zumana p e ka cɛ yɛrɛ don a tun bɛ dɔn n'a muso de ye barisa ale muso in ye dugulen ye mɛ a y'a tɔgɔ d'a la mun kama a y'a tɔgɔ d'a la de ala ani a ye layidu min ta ala ye k'a fɔ n bɛna den di ala ma a y'a tɔgɔ d'a la o de kama dɔnku fana ye fɛn kana ɲin'a kɔ kosɛbɛtinin kɔmi mɔgɔw bɛ pan fɛn baw kunna ka kuma ninnu bɛ fɔ mɔgɔw bɛ sin ka fɛn dɔw ye k'olu ye kabako ye nin kabako ka bon dɛ ninnu de ye kabako yɛrɛ yɛrɛ ye ninnu de ye kabako yɛrɛ yɛrɛ et puis k'a lajɛ denntanya fana kɔnɔna na den foyi tɛ i bolo fɔlɔ ka tila ka den nin fana ta tuguni ka o don kalan na donc mm-hmm. école la sa a nana ɲini directeur fɛ vraiment ale tun ye den kanu mm-hmm. a b'a di ala ma a b'a don fɛn kalan na mm-hmm. komi mɔgɔ don mɔgɔ min a ka maaba don bɛɛ ka bonya b'a kan dugu kɔnɔ a kɛlen don ka bɛɛ kasi sigi n'a yɛrɛ ka jogo n'a ka tabiya ye n'o ye ba madani ye directeur fana ma ban a bolo directeur ko a n bɛ jɛn n'a ye mais a tɛ se ka to tamani yan denmisɛnnin tɔw bɛ taa kalanyɔrɔ la k' ale ka to yen nɔ n'o fana kɛra o bɛ a ko baasi foyi t'a la a ka sɔrɔ k'an karamɔgɔ ta ka taa ni a ye segu ka taa don kalan na yen nɔ a ye kalan kɛ segu yen nɔ ɔ fo ka taa se mille neuf cent soixante-huit fo ka taa se o yɔrɔ ninnu ma ɔ bɔn a ka sɔrɔ ka bɔ yen nɔ sisan ka na so n'o ye tamani ye o kɔfɛ cɛkɔrɔba ka sɔrɔ k'a bila sisan ba ma worofana fan sɔngɔ k'a bila o kɔ o tun ye karamɔgɔ ye u bɛ mɔgɔw kalan bɔn a bɛ pifana a tɛ sigi a bɛ yaala yaala a bɛ yaala yaala ni kalandenw ye bɔn a bɛ moriya fana kɛ o de ye tan kɔnɔna na bari mɔgɔw fililen don min na mɔgɔ b'a ko karamɔgɔ ye kalan kɛ ko ka dan sixième année nin fɔ la wa E bɛ se ka ba bɛ min faamuya o ye kilasi kɔnɔ kalan in de ye quoi mɛ a ye min kɛ bama ma worofana bolo anw bɛɛ b'o don an ni ɲɔgɔn cɛ a tun bɛ majilisu kalanw de kɛ n'o ye kitabu kalanw ye dugu a ye kitabu fɛnw ninnu a y'olu bɛɛ lajɛlen kalan duguma yen an b'a fɔ kitabu ma ko luga kitabu a y'olu bɛɛ de kalan yen nɔ ibunu durayidin ani ɲɛla an ani makamal hariri mm. bɔn a ye olu bɛɛ lajɛlen kalan mm. o tan o wagati olu de kɔnɔna na bɔn o seereya jɔlen o barisa mɔgɔ mɔgɔ e, an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn mm-hmm. karamɔgɔ bɛ kuma minnu fɔ a bɛ a ka arabukan yɛrɛ a n'a bɛna ni cogo min na mm-hmm. aa a mana fɔ ko niwo bɛ sixième na cogo o cogo ka se ni fara di o fara la o fara cɛ yɛrɛ yɛrɛ la o mm-hmm. ka gɛlɛn dɔɔni ɔ dɔnku a y'o o kalanw bɛɛ kɛ o tan kɔnɔna na dɔnku halisa cɛkɔrɔba kɔni ko ale jɛn'a kɔ de quoi ale y'a di ala ma donc o kɛla ala ko in kalan a ka taa a ko o de kɛ quoi ouais. donc fo farika nana degun cɛkɔrɔba ka kuma min na ni masaw y'a ɲini a ka na ko cɛkɔrɔba degunnen don Ouais. donc a nana ka na cɛkɔrɔba lajɛ a nana ye cɛkɔrɔba lajɛ sisan nɔ bɔn cɛkɔrɔba ko i ye n ye bazumana a diyara n ye o kuma na ne y'i di ala de ma segin i ka taa ne ka kalikan kɔni ne ti a bɔrɔtɔ fiyewu ka kuma gɛlɛnw caman fɔ a depi o kɛra masa ninnu k'o kuma na an ka fɛɛrɛ ɲini ka sɔrɔ ka mototigi dɔw de ɲini u k'ale ta teliya la ka na n'ale ye gudɔrɔnda la a ka sɔrɔ ka segin ka taa o kɔfɛ ni tile damadɔ ye cɛkɔrɔba fatura kɔ hali ale yɛrɛ bolo ma don a ka cɛkɔrɔba ka janazako la mɛ mun kama ko n y'i di ala donc o la a ye cɛkɔrɔba ye ŋaniya min kɛ ala mm-hmm. fana ye ŋaniya in minɛ quoi mm-hmm. ala y'a minɛ parce que an karamɔgɔ mm-hmm. depi cɛkɔrɔba fatura kɔfɛ n'a seginna ka na a nana tamani yen nɔ a ni kɔrɔkɛ den ninnu u bɛ forolabaaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o kɔfɛ sisan nɔ a ka sɔrɔ ka tagama boloda 79 a ye an bamuso fɔlɔ bafunɛ tarawele a y'o furu o y'ale yɛrɛ bɛnkɛ den wala 79 don o de la a bɔra o la sisan ka sɔrɔ ka taa kɔdiwari a taara kɔdiwari mɛ a taara moriya a taara o sira de kan yen nɔ a y'o oo kɛ ka tila ka segin ka na bɔn 81 fɛn ka don 82 la a ye wajili fana kɛ Côte d'Ivoire mais o kɛra daw kɔrɔ o kɛra daw kɔrɔ a y'o min kɛ Côte d'Ivoire yen nɔ o kɛra daw kɔrɔ mais ka sɔrɔ yanni nin cɛ a bɛ kalandenya la Bamama Worofana fɛ kuma min kuma dɔ na a bɛ to ka segin ka na tamani en 74 74 je dis bien 1974 karamɔgɔ ye wajili kɛnɛ sigi tamani yen nɔ mais o wajili kɛnɛ sigira eh, mashar karbala huseni karbala fɛn min kɛra a y'o o kɛnɛ sigi o kan o la o de kɔfɛ 75 a tilala ka wajili fana kɛ tamani yen o de kɛra sufiyakɛ ani bani ye bon sufiyakɛ ni bani kɔmi o kasɛti taara quoi o ye yɔrɔw sɔrɔ a dɔnna ni o yɛrɛ de ye kosɛbɛ quoi fo ale dɔw b'a fɔ k'o de ye a ka kasɛti fɔlɔ ye a ye min bɔ nɔ a ye wajili kɛ ka tɛmɛ en 74 ka kɔn sufiyakɛ ani bani o ɲɛ mais o bɛɛ kɛra mun kɛra o kɛra de ye ka min dara kira somɔgɔw kan Huseni ye tɔɔrɔ min sɔrɔ an'a ye de min sɔrɔ ani ka kira somɔgɔw bɛɛ fɔ kira yɛrɛ ye min fɔ a somɔgɔw la ka tila k' o fana fɔ wa ko ko n'a tun kɛra k'a fɔ k'a b'a cɛ tan u bɛ b'a fɔ an k'a base ɲini n'o ye min fɔ de o kɔnɔ don ayi sɔsɔli ma k'o la a jɛɲɔgɔn na olu ye fɛn ye minnu bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ quoi minnu témoignages bɛ yen ani minnu jɛra ale yɛrɛ ni minnu ye denmisɛnninya kɛ ani minnu ye fɛn kɛ olu camanbaw bɛ yen nɔ ma ko foyi kɛ ani ma sɔsɔ ko la quoi wa n'a ye ko ko kɛ n'i y'a ɲininka k'a ye min kɛ a b'a f'i ye k'a y'o kɛ ko dɔw bɛ kɛ olu yɛrɛ b'a fɔ ko ni nin fɔra nin ɲɛ kan an bɛna kɛ cogo di ee ale kɔni kana ɲininka dɔrɔn n'o tɛ n'ale ɲininkara a kɛra cogo min na mm-hmm. ale b'a fɔ o fɔ cogo kelen ale b'a fɔ ten tɔ donc il se fait que o kɔnɔna na pour que a kuma surunya mm-hmm. a nalen muso a tɛnɛmuso min tun bɛ sofara mm-hmm. donc mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu ye sufiyakɛ ni bani ka kasɛti mɛn donc a taalen bɔ yen nɔ olu y' o baro bɔ a ko k'ale denkɛ yɛrɛ de don min nana a fɛ nin na donc ka bɔ sofara sisan nɔ ka sɔrɔ ka na mɔti ɔ ka na mɔti 82 waati ninnu ka don 83 la ka na wajuli fana daminɛ ɔ wajuli fana daminɛ o kɔnɔ o kɛra balankɛ yɛrɛ de ye parce wajili tun bɛ kɛ yɔrɔ min na n'ale yɛrɛ taara ka taa wajili kɛ ka ban aa mɔgɔw b'a fɔ ko aa ko min bɛ ka wajili kɛ nin ye ko nin jɔn ye nin ye jɔn ye nin ye jɔn ye y'a ye donc fo ka taa se a ka gɛlɛya sɔrɔli ma mɔti n'a fɔ a yɛrɛ b'a fɔ cogo min na o de la a ka se bamakɔ yan a ka seli yan o nana kɛ a bɛna papiye yɛrɛ de ɲini karisa y'a interdit moti yen nɔ a kana waajuli kɛ a fana a bɛna ɲɛɲini bamakɔ yan nɔ pur que a bɛ se ka autorisation sɔrɔ cogo min na a bɛ se k'a ka waajuli kɛ a nana o kɔnɔna a nana a kɔrɔkɛ fɛ yen ala ma hinɛ a la n'o ye yakuba haidara ye a nana yen nɔ olu tun b' o taa ni ka segin ni o fɛnw na aaa o ko kɔmi e dɔnnen don n'i ka waajuli ye e yann'i ka to sigilen ten i tɛ to k'a lajɛ e fana bɛ se ka fila fila fɔ wala a taara a ye waajuli kɛ an b'a fɔ n ko tabakɔrɔ la lafiyabugu ni hamdalaye cɛ misiri dɔ bɛ yen nɔ a ye fitiri ni safo cɛ waajuli a y'o kɛ aa o fana o jara mɔgɔw ye kosɛbɛ dɔnku fo ka taa se ka na a ka waajuli kɛnɛ yɛrɛ kɛra sigi arayida la dɔnku o kɛlen ye min kɛ sa tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an ba ninnu fana de ye o ye min kɛ aa an ba ninnu o jara olu ye kosɛbɛ n'o ye an ka musokɔrɔba minnu ko ko a ka to yen nɔ o la o waajuli kɛnɛ yɛrɛ kɔni kan tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a ye waajuli kɛ o tuma u tun b'a wele kɔmi an karamɔgɔ don a bɛ hakɛ to o tuma na u tun b'a wele ko le jeune haidara o waati o waatiw kɔda la u tun bɛ a wele ten tɔ Bon ka na kɛ yɛrɛ sa waajuli tiɲɛ yɛrɛ la aa tellement mɔgɔw b'a fɔ fɔ fo fɔ ɲɔgɔn ye fo ka na kɛ o tuma na nin ko ye an k'a lajɛ an k'a sɛgɛsɛgɛ sa yala a ko bɛ di an tun mana kuma dɔn k'an bɛ waajuli daminɛ i bɛ t'a sɔrɔ lɛtri min minnu bɛ na n'o ye ɲininkali ɲininkaliw ye a lɛtriw bɛ se ka se lɛtri tan lɛtri mugan ma mɛ lɛtri tɛ ko haidara y'a kalan so kɔnɔ k'a b'a jaabi labɛn ka na dɛ a lɛtriw yɛrɛ caman de bɛ na di haidara tun bɛ ka a ka kɛnɛ de labɛn n'a y'a ka kɛnɛ labɛn sisan a bɛ kasɛti dɔ kɛ maɲɛto la k'o jouer k'o bila mikoro f kɔrɔ dɔnku o bɛ madukan da a yɛrɛ bɛ tila ka segin ka a bɛ o la o tan kɔnɔna na mɔgɔ bɛ to yen k'a ka fɛn kɔlɔsi i b'a sɔrɔ lɛtri lɛtri bɛ na di di o de ma a b'a bɛɛ jaabi mɛ a bɛɛ tun ye mun ye karamɔgɔ yɛrɛ ka lɛtri dilan ka mɔgɔ wɛrɛw tɔgɔ kɛ a la kɔrɔ kama kɔrɔ kama o an minnu tun bɛ yen nɔ waati an faralen ɲɔgɔn kan bɔni kulubali ale tun ye an ka ɲɛmɔgɔ ye bɔni tun bɛ yen nɔ su sanga ala ma hinɛ a la vyɛba ale fana tun bɛ yen nɔ ani baba da ani ali jara ka fara ne yɛrɛ kan kɔmi anw bɛɛ tun bɛ olu bɛ bagadaji jarakɛ ni Vieba ani baba olu bɛ bagadaji ne ni bɔni anw bɛ madinakura dɔnku an tun bɛ ɲɔgɔn ye ka fara ɲɔgɔn kan anw yɛrɛ de nana ye sa karamɔgɔ bɛ taa ni ka segin min kɛ ka na a ka minɛn labɛnni na an yɛrɛ k'a lajɛ n'an sera k'a ɲɛdɔn an k'a ɲɛ ɲini a fɛ fo a yɛrɛ ka na an kalan surtout a ye ne yɛrɛ kalan ampli kɛ cogo la fini fili bɛ na nin bɛ branché nin bɛ kɛ tan nin bɛ kɛ tan Donc a yɛrɛ de tun bɛ nin bɛɛ kɛ ale yɛrɛ de tun bɛ nin bɛɛ kɛ e m'a ye a b'a fɔ a ka kasɛti dɔ la ko tɛ ale bɔra a ka biro la bɛ na ko so ma ale ka so ma jan quoi a bɛ baaraw baara n'a b'a kɛ a b'a kɛ a b'a ɲɛdɔn a b'a kɛ fɔ k'a se a se yɔrɔ la quoi ale mɛtsi fɔlɔfɔlɔ y'a yɛrɛ de ye hali sisan n'i ye mikoro kɛ fɛn dɔ dɔrɔn n'a ko a ye la dɔrɔn n'i y'o lajɛ i b'a sɔrɔ o don ka na segin o layewu i y'a ye wa, ɔɔ, ɛ a bɛ ten tɔ bon et puis i mana baara kɛ tellement ale bɛ baara kɛ ka se cogo min na, wayi, aa a b'a a ye ɔ i kɔni y'i seko de kɛ c'est à dire i y'a kɛ i sera i seko la quoi mais ale mago bɛ min na peut être i ma se foyi ye nɔ fɔlɔ, siga t'a la, ka anw yɛrɛ dege o la surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne yɛrɛ tun ye en plus ne yɛrɛ tun b'o o fɛn ka olu installer k'a fɛnw bɛɛ kɛ o de kama ni mikoro banna sa n'an k'u ma a ye nin lajɛ u b'a miiri u t'a dɔn anw tɛmɛna nin sira ninnu fɛ quoi anw fana bɔra nin sira ninnu de fɛ an y'o sira tɔmɔ k'o minɛ an karamɔgɔ hara ale kɔ fo ka na na se a ka na anw yɛrɛ kalan en plus an fana ka se k'a faamu kabini n'a bɛna ka a brancher ka tila ka segin ka taa anw yɛrɛ bɛ dɛ ninnu da an bɛ fɛn kɔlɔsi fo an nana faamu k'a fɛ Dɔnku o la an tora o cogo la sa fo denmisɛnnin wɛrɛ minnu bɛ an ɲɔgɔnw la ni karamɔgɔ ka don de olu fana nana ka fara an kan bon fara ɲɔgɔn ka kɔnɔna na an kɔni ta kɛra sisan an bɛ labɛnw de kɔni kɛ karamɔgɔ ka waajuli yɔrɔ na fɛn fo an karamɔgɔ Mohamed Tarawele ale n'a bila Sumaworo Ala ma hinɛ u la olu fana kun kun ka kɔrɔ anw ye dɔnku olu fana nana waajuli daminɛ dɔnku olu tun to ka waajuli fana kɛ kɛ dɔnku o la sisan an nana anw yɛrɛ nana kɛ u dugu ye sisan o ye jumɛn ye bon karamɔgɔ nana a fɔ sisan an k'a lajɛ mɔgɔ kalan c'est à dire ka mɔgɔw lafaamuya ka diinɛ na parce que diinɛ ye mɔgɔ man kan k'a kɛ i kun fɛ i bɛ fɛn minnu kɛ fo an ka mɔgɔw lakalan a la bon a caman bɛ fɔ waajuli yɔrɔ la mais ni mɔgɔ sɔrɔla minnu bɛ taa ka taa mɔgɔw lakalan u sigi yɔrɔ la a ka ca la a bɛ to u kunna n'o ye cɛkɔrɔbaw ni muso ani denmisɛnninw ye an b'a fɔ min dɔrɔn kalan yɔrɔ quoi i bɛ kalan yɔrɔ fɛn fɛ ko ka mɔgɔ dayɛlɛ mali kɔnɔ a daminɛ anw de la an de y'a daminɛ maa si m'a daminɛ a kun a kun a kun ten O la anw de tun bɛ yaala mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ quartiers quartiers ni ɲɔgɔn cɛ seli farida seliji farida a tiɲɛnfɛn janaba kocogo a n'a fɛnw ka taa a musow fara ɲɔgɔn kan ka taa walandaw di u ma a cɛw fara ɲɔgɔn kan ka taa a walandaw di u ma dɔgɔkun kɔnɔ dɔw siɲɛ fila dɔgɔkun kɔnɔ ni minnu ka jan siɲɛ kelen mais a kɔni tun bɛ kɛ de toutes les façons. O faamuna Badara Ali i bɔra ka walawalali min kɛ n b'a dɔn ni e tɛ a ɲɔgɔnna man ca minnu bɛ se ka nin détailw di an ma tan toujours i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na an bɛ anniversaire hukumu kɔnɔ an ye i ka image kɔrɔ dɔw ye image minnu na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o waati tun ka farin i mɔnɛna waati dɔw la kuma yɛrɛ fɛ laɲini minnu b'aw la fo a laɲini ka sabati pour que jeunesse ka haidara faamu o moment na A waati ni bi cɛ ya ye nimisiwasa dɔ sɔrɔ jeunesse fan fɛ ka ɲɛsin haidara ma wa bɔn alihamdulilayi nimisiwasa dɔ sɔrɔla parce que i b'a dɔn nimisiwasa sɔrɔlen ye jumɛn ye kuma minnu bɛ fɔ a ka faamu kan kuma minnu bɛ fɔ a ka faamu parce mɔgɔw bɛ ka fɛn caman ye haidara ko la mɔgɔw bɛ k'a ye bi nin b'a bolo nin kɛra tan nin kɛra tan mɛ mɔgɔw ye bi de ye o mɛ kunun tun bɛ cogo di kunun tun bɛ cogo di kuma caman mɔgɔw bɛ fɛn caman bɛ ka kɛ bi haidara y'o bɛɛ sɛgɛn kɛ kunun mɔgɔw kɔmansera k'a faamu bi de mɔgɔw kɔmansera k'a faamu bi de n'o tɛ bayako yɛrɛ bɛ fɔ dɔnni min kama k'a fɔ an ye san min kɛ an bɛ ka baya fɔ k'a fɔ kuma dɔw la a bɛ se ka kalo kelen kɛ k'a ban n'a tɛ mɔgɔ sɔrɔ min bɛna baya kɛ o waati tɛmɛna Hmm? hakili b'a la kosɛbɛ karamɔgɔ ka kasɛti kɔrɔ dɔ bɛ a bɛ k'a fɔ aa ko la bakɔrɔba hmm. a ko bi kɔni bayakɛla ala ka dugukolo kan a sera maa bi wolonwula ani duuru ma ala ka dugukolo kan ala ka dugukolo kan o don tɛ o don b'a la hmm. ɔ nka bi a bɛ cogo di parce que œuvre minnu kɛra olu de don i ye min fɔ kumakan ninnu jeunesse y'a faamu parce que jeunesse yɛrɛ y'a faamu k'a fɔ nin bɛ ka min fɔ nin ye sisan hali n'a man d'aw ye an ka hɛrɛ b'o de la haidara ye jeunesse laadi dɛ a ye fɛn caman fɔ jeunesse a ko denmisɛnnin ninnu hinɛ b'ale la hinɛ b'ale la ni jumɛn ye parce ale bɛ ka denmisɛnnin yatimɛlama de yatimɛ ye jumɛn ye mɔgɔ min ni a masa tɛ yen fa b'o de fɔ ko n dɔgɔ e ɲɛ b'a la i fa bɛ yen i ba bɛ yen ko mɛ i ye yatimɛ de ye barisa fa ni ba bɛ jɔyɔrɔ min kama n'o tɛ k'a dafa i ye yatimɛ de o bɛ yen k'e kanda k'e bilasira de kana nin jogo in kɛ kana nin jogo in kɛ kana nkalontigɛ kana nanbara kɛ kana janfa kɛ kana kɛ kojugukɛla ye i fa bɛ yen de k'e ladamu k'e corriger k'e bila sini e yɛrɛ fana ka se ka muso furu sini e yɛrɛ fana ka se ka du jɔ sini e yɛrɛ fana ka kɛ cɛkɔrɔba de y'a ka fɔ i ma ko baba mɛ e bɛ sira min i yɛrɛ b'a dɔn i ni ala n'a kira cɛ n'i tora o sira kan est-ce que e bɛna se ka fɛn ɲɛ i yɛrɛ ye kuma tɛ ka muso furu kuma tɛ' ka fɔ e ma ko baba wa

tasuma bɛ yen degun bɛ yen tɔɔrɔ bɛ yen bon n'a ma ɲɛ ko anw de ko k'an bɛ Haidara fɛ vraiment fo an ka fɛn dɔ de fɔ ka fɛn dɔ de jira diɲɛmaa la n'o tɛ Haidara yɛrɛ tɛ kuwa Haidara b'a dɔn anw minnu ko k'an b'a fɛ bilahi n'ale ko k'an ka don tasuma la an bɛ don a Haidara yɛrɛ b'o dɔn mais diɲɛ fana k'a dɔn que cɛ minnu tugulen don Haidara kɔ dɛ u ni de dilen don Haidara ma a dilen don Haidara ma et puis a dilen don Haidara ma sɔsɔli t'a la koyi walahi n'i ye marifatigi jɔ ka Haidara jɔ ka anw masa jɔ ko ka jɔni de kisi an b'a fɔ marifa an bɛ don Haidara ni marifa cɛ anw masa in ka sa ayi kunfɛ kuma tɛ dɔ bɛn'a fɔ o ye mun ko ye o tɛ dangadenya ye wa o ye mun ye o bɛ se ka kɛ an b'a fɔ ko wayi e k'i sabali bani marifa ye ne masa faga marifa in ma ne masa faga a laban ye saya saya kɔ hɛrɛ ne y'o de ɲinin ni ne donna Haidara ni kisɛ cɛ o bɛ kɛ sababu ye Haidara bɛ ka mɔgɔw tubili min kɛ ka mɔgɔw bilali min kɛ sira a bɛ continuer o baara in fɛ a bɛna mɔgɔ caman tubi ka mɔgɔ caman bila sira ka mɔgɔ caman bila alijinɛ sira kan o baraji ale b'o sɔrɔ ne ye sahiduya sɔrɔ ne b'o baraji sɔrɔ ne fa fana bɛ yen o baraji sɔrɔ ka sɔrɔ ne fa ma mɔgɔ wele ka bila ala ka sira kan c'est-à-dire fɛn dɔw bɛ yen an b'a fɔ de kama doni kama i ye min fɔ katɔ sisan an y'o de fɔ an ko Haidara bilahi ni ansari bɛnna cɛ kelen ma n'a bɛnna cɛ kelen ma a b'a ni falen e ni i ka denbaya bilahi a bɛ sɔn a ka sa de e n'i ka denbaya wa wa o de don koyi wa hali sini ansari b'o kan wa ni mɔgɔ o mɔgɔ ma jɛn'o ye ansari la eleni ta hmm? depuis 96 fo bi wa fo ka dugukolo meleke o de don mhm. parce que an nana ka na baara in daminɛ mhm. anw y'a ye dɔnni t'anw na faamu t'anw na ka diinɛ dɛmɛ bon anw ka hayidara dɛmɛ o de bɛ diinɛ dɛmɛ musokɔrɔba minnu fana kɛra sababu ye ko Haidara ka to bamakɔ yan u b'a ka luwanse sara senin min mana k'u ye u b'o fana di a ma tuguni a ka dumuni sɔngɔ ye hali ni o tɛ o bɔ a k'a ka cila ɲɛnabɔ ni o ye olu fana jɔra o layidu kɔrɔ mun kama Haidara an bɛ dɛmɛ kɛ ala ka diinɛ dɛmɛ kana ɲinɛ ko in kɔ que mɔgɔ b'a ko ansaridiini ansaridini diinɛ dɛmɛ tɔn wa o ye Haidara de ye tɔgɔ min d'a la mais anw ta ye club soutien de Haidara de ye fo ka dugukolo meleke club soutien de Haïdara de don anw bɛ Haïdara de dɛmɛ mais o de don koyi mais kira alayhi salatu wa salam a nalen sahabaw ye kira de dɛmɛ o barisa kira de bɛ diinɛ in taasira dɔn siga t'a la sahabaw y'u u joli de kɛ ka kira kunmabɔ barisa fo mɔgɔw ka o o ɛ gazwatu uhudu don sahababa joli joli bɛ yen minnu donna kira ni kalabiɲɛ cɛ ka ca musa bɔn a y'a ɲininka kala sa kalabiyan joli bɔra a la mais a bɛɛ tun ye mun ye nin ka sofɛ pour que diinɛ in ka taga ɲɛ ɔ ni ala y'o cɛ fana da anw ma anw fana bɛ yen o sira de kan parce que diinɛ tun bɛ taa sira min ale nana ka jɔ jɔyɔrɔ min na ayidara y'a ka gɛlɛya minnu sɔrɔ an y'a kuma fɔ sisan mɔti a ye gɛlɛya sɔrɔ a nalen bamakɔ yan fana a ye gɛlɛya sɔrɔ fo k'a suspend mais e ka ɲininkali kɛ a ye gɛlɛya sɔrɔ mun na a a ye fɛn dɔ de fɔ tɔw ma min fɔ n'o tɛ bɛɛ bɛ ka min fɔ n'a y'o fɔ a tɛ gɛlɛya sɔrɔ ou bien bɛɛ bɛ ka mun fɔ n'an selila n'an sunna n'an ye jaga bɔ n'an hijira ka ban baara ka ɲi o y'a bannen ye foyi t'a la bilen ni wurudi b'i bolo ka ban e kɔni k'o kɛ dɔrɔn fɛn fɛn ka di ye i k'o kɛ bɛɛ y'i ta yɔrɔ défend ka jogo tiɲɛ ka jogo bin ale de nana tiɲɛ tɛ nkalonfin ka seli k'i jogo juguya n'i ma bɔ a la i ma tubi a kuma na i bɛ jahanama kɔnɔ mhm. ko kɔlɔsi b'i bolo tɛ dɛ i kana kɔlɔsi ni wurudi yɛrɛ dabila pewu mhm. ka mɔgɔw janfa hasidiya ni namara ni sinji tigɛ fu don mhm. mais n'o o nana ka na o mɛ a y'a fɛn fɛn fɔ a si tɛ yen k'ale ni ɲɔgɔnna kuma don ayidara ka bise subayadanya tɛ karamɔgɔdanya tɛ ayi a bɛ min fɔ a tɛ se ka yɛlɛma o de don parce que k'ale wulibali wulibali kɔrɔ tɛ k'a bɛ sigiyɔrɔ min na k'a tɛ bɔ yen ale bɛ wuli a bɛ taa a ka ci la nka a bɛ min fɔ o ye kuranɛ de ye fo n'i ye kuranɛ kɔni wuli n'i ma kuranɛ wuli i tɛ se k'ale ka kumakan parce que a bɛ kuma kuma fɔ a bɛ bɔ kuranɛ de kɔnɔ ani kira ka kumakan wulibali a bɛ bɔ olu de kɔnɔna na donc o de kama tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a ye min fɔ ani tɔw ma se ka taa lancée kelen kan parce que ale ko ala danaya kɔfɛ an ka jogo ɲɛ an k'an tilen ka na n'a dalilu ye ka wulibali bɛ fɔ kosɛbɛ dɔw bɛ yen o tɛ an yɛrɛ an kanubaga yɛrɛ tɛ fiyewu docteur don docteur a ko tiɲɛ yɛrɛ la ko kodɔn ni faamu bɛ a ye ko ayidara c'est un sage quoi kodɔn ni faamu b'a la kosɛbɛ Ko parce que an tɔw taara kalan an taara an ka base kɛ mun ye an ka sɛbɛnni kɛ an ka sɛbɛnni kɛ ka sɛbɛnni ni fɛnw kɛ ka bila kɔmi anw bɛ sɛbɛnni minnu kɛ mɔgɔ yɛrɛ t'a kalan yɛrɛ hali min y'a ta n'o ye dɔɔnin kalan a la o b'a bila kɔmi ayidara nana ni dɔ de ye min n'o b'an ka bi mɔgɔ yɛrɛ minɛ ale ayidara m'a ka base kɛ sɛbɛnni ye ko parce que an m'a ye k'a ye kitabu sɛbɛn a tigi de bɛ k'a fɔ tantɔ'a ye k'a y'o sɛbɛn ko mais a ye kuma minnu kɛ a ye kuma minnu kɛ o kuma in de y'a to a dɔn o kuma in de y'a to a mago bɛ fɛn min a sera k'a fɔ k'a faranfasiya k'a walawala ko bon vraiment ani kuma art fana a b'o fana dɔn ko bon a y'an dan a kan tɛ se ka kuma la bilen don an ko an bɛ ayidara de dɛmɛ a ka diinɛ dɛmɛ don o kɔnɔna nana sisan ni wajibi min bɛ kɛ san an yɛrɛ nana kɛ ko wudenw nana fɔ yɔrɔ caman b'a fɔ ko wudu kɔrɔ o nana k'an ye an ta tun ye musokalaw ye komi wudu yɛrɛ minnu bɛ diinɛ laseli kɛ ansari kɔnɔna na mɛ anw ta basiw nana kɛ musokala ye muso ɲininkali kɛ karicɛw karicɛ y'i ja bamakɔ yan ko musokala bɛ daminɛ yɔrɔ min wala ye n'a karicɛ ɲɛmɔgɔ bɛ n'u b'u kala u b'a fɔ ansari de fɔlɔ y'a daminɛ a kari tɛ bamakɔ anw ma anw ma walalakala sigiyɔrɔ tola o kɔnɔna na denmisɛnnin wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu fana hayidara kanu olu fana nana ye vraiment anw bɛ min na u ka na fara an kan Dɔnku an caman nana fara ɲɔgɔn kan dɔnku an carré kɔnɔna na an bɛ to ka lajɛ an kan ka mun kɛ ni mawlidu sera yan ni mawlidu ka surun an bɛ réunion kɛ an bɛ mawlidu in tɛmɛ cogo di an b'a kɛ cogo di an b'a kɛ cogo di fo ka na an yɛrɛ nana miiri karamɔgɔ hayidara bɛ ka nin bɛɛ k'an ye an yɛrɛ k'a lajɛ an yɛrɛ bɛ se ka récompense mun an ka denmisɛnnin an yɛrɛ bɛ se k'a sara ni mun de ye anw y' y' anw yɛrɛ de kisi fɔlɔ a y'an kisi surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la an y'a f'i ye an tun bɛ medinakura ninnu bɛ bagadaji bagadaji ni medinakura bamakɔ yan nɔ bɛɛ kɔni b'o dɔn kosɛbɛ ka daminɛ 84 85 86 la han zaiko langa langa ninnu o mis manbele ninnu a b'a dɔn ko karamɔgɔkɛ anw yɛrɛ a ye hayidara ye anw tɛgɛ minɛ ka bɔ min na a y'an kisi quoi parce que an ye a nafa ye an y'a y'an bɛ se k'an disi gosi ni fɛn caman ye walayi an jɛɲɔgɔn caman bɛ olu tɛ se k'u disi gosi ni o ye mun kana k'a sababu kɛ ale ka ladamu ani a y'an bila sira min kan donc an tɔ minnu bɛ an tun bɛ to ka réunion kɛ o réunion kɔnɔna na an nana ye k'a fɔ an ka lajɛ karamɔgɔ ka anniversaire yɛrɛ an k'a fêter o hakililaw bɔra an ye hakililaw fara fara ɲɔgɔn kan bon o y'a sɔrɔ jama cayara tiɲɛ na n tɛ se ka o bɛɛ tɔgɔ fɔ mɛ dɔw bɛ se ka fɔ alayi kulubali zidalaw ka ɲɛmɔgɔ in o tun bɛ yen musa konate fikorisi ale tun bɛ yen tigana olu tun bɛ yen nɔ e bɛ yen olu tun bɛ yen nɔ adama jara an b'a fɔ ma ko adama an kɔkɛ ninnu an ka ca ani minnu tu ninnu olu bɛɛ tun bɛ yen dɔnku an nana ka na réunion kɛ an ko o ye hakilila ɲuman ye mɛ an bɛna a kɛ cogo di an yɛrɛ ko an kase an b'a labɛn n'a y'a labɛn an bɛ se k'ale ɲɛnajɛw ka la ka lajɛ ka hali waati dɔ ka su fɛ n'a dugu jɛra ni fɛn min nɔgɔyara an bolo nisɔndiya fɛnw na an bɛ se ka olu kɛ dɔnku an y'o hakilila falen falen dɔnku an taara ka taa hakilila jira ale yɛrɛ la yan n'an ka kɛ ee a ko denmisɛnnin a ye nin ko ninnu to yen nin kɔni ye ko a ka a ye nin to an ko karamɔgɔ an kɔni nana ka n'a ɲɛfɔ e nka kɔmi anw jɔra a kan kaban ni anw ka fɛn anw de ko an b'a k'i an tɛna se ka ko foyi kɛ n'an ma sara i la nka anw kɔni jɔra nin kɛli kan i bɛ yafa anw ma na hali n'a kɛli b'i degun ɛlɛyi nin a to anw ka nin kɛ ɛlɛyi nin a to anw ka nin kɛ donc o la an ko a an b'a kɛ cogo di bon an nana hakililaw falen hali n'a ma ɲɛ an b'a kɛ an k'a to san bi naani an k'a labɛn ka don Donc an y'an ka préparation bɛɛ lajɛlen kɛ san bi naani k'o calculer an kɛlen ka date sɔrɔ sisan 95 donc an ye fɛn labɛn 95 ka a kɛ o la donc an y'a ta ni o hakilila de fana ye donc an b'a kɛ ni o de fana ye donc o de kama an ye hakililaw ni fɛnw an ye olu fara fara ɲɔgɔn kan ka gɛrɛ hali karamɔgɔ yɛrɛ la k'a ɲininka mansa ninnu tɔgɔ ni fɛnw ni fɛnw na pour que hali n'an bɛna se ka fɛn dɔ fɔ au moins comme an b'o dɔn quoi an y'a faamu anniversaire la barisa an yɛrɛ ye anniversaire lajɛ k'a jateminɛ an miiri an ye nin bɛɛ ɲɛɲini ni anniversaire bɛ kɛ u bɛ mun de kɛ anniversaire la an y'a ye mɔgɔ min bɛ kɛ anniversaire la a tigi faw n'a baw n'olu tɔgɔ dɔnna a tigi yɛrɛ ka œuvre a ye baara minnu kɛ a n'a ye fɛn minnu kɛ olu de bɛ fɔ n'a sɔrɔ a ye place ni fɛn minnu kɛ olu de bɛ fɔ an ko donc justement ni o don o tuma na an ka a essayer an ka a labɛn donc o la an y'a a labɛn a fɔlɔfɔlɔ min n'an y'a kɛ an y'a a fɔlɔfɔlɔ in nisɔndiya kɛ misiri de kɔnɔ c'est à dire ni n ko misiri kɔnɔ komi an ka misiri bonyana sisan an ka misiri nin tun ye fila ye misiri fɔlɔ ye an n'an ye terrain filanan min san ka fara kan terrain filanan min n'an y'a san ka fara kan fo piyepiyeba tun b'a kɔrɔ o waati kɛra minnu ɲɛna olu b'o faamu quoi o tɔli kɔrɔ dɛ an y'a fɔlɔ ye anniversaire in an y'a a fɛn kɛ yen bon 95 bon a donnin kama an yɛrɛ an bɛna mun kɛ kado ye ka di karamɔgɔ ma donc an ye hakiliw boli an ka miiri taara fɔlɔ biki la ani kuranɛ ani dalayilu ani gulokiba ni fugula ni samara an ka hakili taara ninnu na an ko an k'a kɛ ninnu an ye biki ta mun na sabu ni Hayidara ye ka anw bɔ fili la ka anw bilasira a ma kɛ ni foyi ye ni dɔnni tɛ ala dun ko ko allama bil kalam ale ala de ye dɔnni sabatili n'a fɛn a y'a siri biki nunkun na donc o la an ye biki ta ni o hakilila ye sisan k'a fɔ dɔnni c'est à dire dɔnni yɛrɛ i y'a mɛn e bɛ na ne k'e kalan n bɛ fɛn dɔ de sɛbɛn k'a jira i la o bɛ sɛbɛn ni fɛn min ye dɛ an ye o ta ni o ye n'a fɔ kalimukala misali sa an y'o ta ni o ye kuranɛ ale de fana nana ka na o de walawala an ye ka walawala ɲɛ ye tɛ ale nana kuranɛ kalan an ye an ye kuranɛ in fana di ni o hakilila ye an ye kuranɛ in di ni o ye ɔ dalayilu hayirati o ye a yɛrɛ ka mɔkɛ o ye sɔlatu caman minnu kɛ o kani min ye an y'o fana di ni o ye fugulan ani duloki ani samara n'i ye mɔgɔbaw ɲininka kɔrɔba de b'o la fugulan ye fini yɛrɛ ye k'i sutura ni o kɔrɔ ye samara ye degun minnu tɔɔrɔ minnu ni sen b'olu sɔrɔ u ka se ka o kunbɛn fugulan ye tɔɔrɔ min ni o bɛ na sanfɛ n'o ye tile ye ani fɛn ye o ka se ka olu kun a tila ka i yɛrɛ k'i ma an y'olu fana dimi o kɔrɔ ninnu ye o don kama mɛ anw yɛrɛ bɛ nin di don min na an yɛrɛ jɔlen don nin na aa nka dira don min na ni karamɔgɔ kumana fo anw bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka an anw ye min d'a ma ko yala o de don a kɛra i n'a fɔ anw ye diɲɛ fɛn bɛɛ de d'a ma ka don alijinɛ kɔnɔ bilayi bilayi ala kama n kɔrɔ mɛ ne y'o fɔ bɛɛ ne ka kuma kuma ne b'a fɔ mhm. ban hayidara la yɔrɔ jan fɛ mhm. ban hayidara la ka i sigi k'a ka kuma lamɛn ni kodɔn ye mhm. n'o tɛ n'i y'i sigi ka hayidara ka kuma lamɛn ni kodɔn ye i bɛ k'a fɛ kana siga la fiyewu a bɛɛ ye ɲɛ min bɛ mɔgɔw da mɔgɔw ye min fɔ a bɛɛ lajɛlen ye o de a si tɛ fiyewu ko n yɛrɛ bɔra a hakika kan Donc o la anniversaire fɔlɔ an y'a kɛ o la a yɛrɛ kumana kosɛbɛ a y'an ka an y'o minɛ min sɔrɔ k'o di a y'a bonya an bolo kojugu a y'a bonya an bolo donc anniversaire an tora k'a labɛn ten tɔn yɛrɛ nana a ye nin ye fɛn ye fɛn min tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a ka kan ka kɛ a ka kan ka labɛn donc tɔn nana ka na a bolo fara a kan an bolo mɛ' la a labɛnna a labɛn o labɛn n'a tun sera o waati tɔn b'a fɔ de ye aw denmisɛnw a y'a lajɛ a ka anniversaire la a bɛna min kɛ a k'o fɔ an ye aw mago bɛ min na a k'o fɔ an ye mais an yɛrɛ b'a labɛn min kɛ an b'a organisation ni an bɛ miiri an bɛ taasi bɛɛ bɛ bɔ an yɛrɛ la mais n'an y'a fɛn fɛn ta an t'a si kɛ u kɔ an bɛ tila ka taa sigi k'a ɲɛf'u ye n'an bɛ jɛ ka min fara a kan an bɛ o fara a kan donc o la n bɛ min kɔni fɔ o la pour que an ka bɔ nin chapitre kɔnɔ kullu ma kana lilahi dama wa tasala fɛn fɛn mana kɛ ala kama a bɛ duumɛ de a bɛ tugu a tɛ tigɛ fiyewu sabu baara in bɛ kɛ doni min kama an y'a kɛ ala de kama ani ala ɲɛda yɛrɛ ɲinini kama ani ala e ka jɔnkɛ in sɛgɛnna mɛ hayidara sɛgɛnna anw de ye o kunfin o e min tulo bɛ ne la sisan hayidara sɛgɛnna anw de ye karamɔgɔ o e min b'a nɔfɛ e min t'a nɔfɛ hayidara sɛgɛnna anw de ye hayidara bɛ ka nɛni fɛn minnu kama e ka ɲininkali kɛ est ce que a dɔ ye hayidara ka intérêt dɔ ye wa a ye sɛgɛn nin bɛɛ sɔrɔ a k'a minɛ ka taa n'a ye polisisow la k'a tɔɔrɔ k'a suspendre k'a bɔ wajuli la hayidara suspendre k'a bɔ wajuli la yan nɔ a tɛ foyi kɛ baara foyi t'a bolo ni wajuli tɛ o y'a sɔrɔ muso min b'a bolo ani den min b'a bolo den tan ɲɔgɔn a bɛ mɔgɔ minnu balo a ka denbaya kɔnɔna a bɛ se maa mugan ma Hmm? o tɔɲɔ ani o degun o bɛɛ taara mais a y'a bɛɛ muɲu mun kama anw anw yɛrɛ anw yɛrɛ anw yɛrɛ kan c'est-à-dire a taara ka ko toujours minnu b'a dɔn kɔrɔlen ni n'olu jɛra i bɛ témoignage sɔrɔ hali kɔsa in na ne ye témoignage dɔ sɔrɔ a ni dɔ kun jɛra eh, eh, mopti mhm. donc u tun bɔra bolifɛn de la mhm. m'a dɔn ani o o ci mhm. a n'o kɔni tun bɛ ɲɔgɔn fɛ Mais a ni o jɛra depuis mopti u ka bolifɛn u taatɔ isansi de banna sa donc isansi bannen u fɛɛrɛla ka na k'u bɛna ka na isansi de san u bɛna na isansi san u ye wari min di dɔnniya warijɛ a ma dafa quoi isansitigi ko n'a dafalen tɛ a t'a di fewu y'a ye bon o bɛ k'a lakali quoi ale terikɛ nin bɛ ka la ka a dabali bannen don c'est-à-dire ale ayidara ye o kuma degun ni tɔɔrɔ a tɛmɛna sira fɛ quoi a y'a ka ko kɛ k'a ka ko bɛn a yɛrɛ ma k'o tɔɔrɔ n'o degun k'olu bɛɛ lajɛlen kun fo ka tila ka fɛɛrɛ ɲini u bɛ se ka dafa cogo min k'a di mais n'o ma fɔ e e mana ko ye bi e t'a dɔn k'o tɛmɛna o i t'a dɔn k'a tɛmɛna o parce que e b'a ye bi yanga min e bɛ bi yanga min ye e bolo kɔnɔ ko nin de ye ko bɛɛ et puis fo mɔgɔw k'o faamu ayidara b'a fɔ ne ma deli ka mɔgɔ deli a bɛ digi dɔw la quoi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n ye dɔw yɛrɛ ye waajuli la ko mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka nin fɔ cogo di n tɛ nin ɲini mɔgɔ fɛ n tɛ nin kɛ mais olu m'a faamu iza aradallahu shay'an hayya lahu asbabahu ni ala ye fɛn o fɛn laɲini a b'a sababu de labɛn siga t'o la ala yɛrɛ de ye a dan k'a latigɛ k'ale kɛ o mɔgɔ yɛrɛ de ye k'a kɛ o mɔgɔ yɛrɛ ye sabu a nana mɔgɔ min sira min kan a ka cɛkɔrɔba se kun b'o ye o ma maa ten a ka musokɔrɔba y'a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kɛ ale yɛrɛ de b'a di a balimaw ma a m'a fɔ maa ye nin di yan mɔgɔ min lamɔna o kɔnɔna fana na mais imagine o bɛ se ka o bɛ se ka nin kɛ ɲɛ o bɛ se k'o dɔn cogo di c'est-à-dire fo mɔgɔw k'o yɔrɔ fana faamu quoi c'est pas que k'a nana automatiquement cɛkɔrɔba bɛ ten de a ma a ka fɛn foyi a ma ɲini mɔgɔ fɛ a ma mɔgɔ deli la ɛ a yɛrɛ y'a ka mobili sɔrɔ yanni a yɛrɛ ka mobili sɔrɔ a yɛrɛ tun bɛ taa waajuli yɔrɔw la motow de la moto jumɛn mɔgɔ wɛrɛw ka moto u b'a ta moto la u bɛ taa ni a ye e mais ayidara halisa ayidara kan ka hɛrɛ min sɔrɔ o tɔ bɛ a ma ban fɔlɔ dɛ a camanba de kan ka na ka yaala ni waajuli ye ka don burusiw kɔnɔ Ji ji ji mɔgɔw yɛrɛ sɔrɔ la ji minnu man ɲi u bɛ jinɔgɔw dumuni minnu man ɲi dumuni minnu tɛ se ka dun ka bɔ bamakɔ yan ka taa ka taa wajuli kɛ hayidara tun bɛ bɔ bamakɔ kalo fila kalo saba hayidara ka taa turune na turune min ma mɛ o ye kalo kelen turunew ye a tɛ foyi la kɔnɔna ala ka diinɛ laseli kɔ a k'a k'a senw na k'a kɛ fali wotoro la aw yɛrɛ o imagew camanw ye k'a k'a senw na k'a kɛ fali wotorow la k'a kɛ kurunw kɔnɔ k'a sɔrɔ mobili tɛ yen k'a sɔrɔ mobili tɛ yen n'i jɔra ko o ko kan k'i b'a kɛ i jigi da ala de kan wa i k'a dɔn ala de bɛ se ka ko in fana dɛ ala de bɛ se ka a ɲɛnabɔ i ye nka a ka o jigi da ala kan o tiɲɛtigiyara a tiɲɛtigiyara ni kuranɛ aya jumɛn ala ko wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i fana siranna ala ɲɛ ka ala ka jɔyɔrɔw fa ka dan ala ka danyɔrɔ la ala y'i bila fɛn min na k'o kɛ ko ala b'i garisigɛ d'i ma fɛn na i yɛrɛ kun t'a miiri k'i bɛ fɛn sɔrɔ min na i tun t'a miiri k'i bɛ fɛn sɔrɔ min na ala b'i ka sɔrɔ bɔ yen walayi hayidara bɛ wajuli kɛ don min hayidara m'a miiri k'ale bɛ fɛn sɔrɔ wajuli la sabu anw de tun bɛ wajulikɛyɔrɔ tuma dɔw n'an y'a wari fara ɲɔgɔn kan dɔw bi wolon wolonwula dɔw bɛ ala a tɛ kɛmɛ bɔ a dɔw bɛ a tɛ kɛmɛ fila bɔ o bɛ taa d'ale hayidara ma a ma ban Ala ko ten n'i siranna ala ɲɛ ka ala bonya fɛn o fɛn ala b'i sɔn yɔrɔ la i yɛrɛ tun t'a miiri k'i bɛ fɛn sɔrɔ min na mɛ a ka alaɲɛsiran ɲɛ an'a y'a kɛ ala min kama ala nana a ka sɔrɔ fana de bɔ a ka tiɲɛ fɔ la mɔgɔ y'o de fɔ k'i ka tiɲɛ fɔ in b'i mangoya mɔgɔw ye a ko o mana kɛ ne kɔni bɛ n ka tiɲɛ fɔ mɛ ala nana a ka sɔrɔ fana n'a ka bonya n'a ka dawula n'a ka fɛn bɛɛ kɛ tiɲɛfɔ in de fana na Donc o la vraiment an bɛ min fɔ hayidara n'i bɛ k'a fɛ k'a fɛ n'i tɛ k'a fɛ kɛ a fɛ yɔrɔ o ye kuma ye n'i bɛ k'a fɛ k'a fɛ n'i tɛ k'a fɛ k'a fɛ n'o tɛ n'i y'a juguya bilayi fɛn b'i sɔrɔ i ma sigi ni min sabu e juguya hayidara ma danfɛn si juguya minɛ a kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ hayidara neni n'a b'a dɔgɔya ta hayidara t'i dɔn a t'i somɔgɔ dɔn a t'i bɔ yɔrɔ dɔn a' somɔgɔ tɔgɔ fɔ a' somɔgɔw fɔ a ko kuranɛ hadisi ani kira ta tariku a y'o de fɔ an karamɔgɔ an b'i fo kosɛbɛ waati taara waati kɔni sera yɛrɛ de ye kuma laban kuma la an b'a fɛ i ka se ka dakurunya fila di denmisɛnninw ma précisément minnu taafan ni kun kelenna bɛnna serifu usumani madani hayidara yɛrɛ ma walasa ka se ka dɔ fara kurazi kan ka d'a kan aw de ye gɛlɛyaw ye anw bɛna waati min na o y'a sɔrɔ nɔgɔya kɛra o y'a sɔrɔ degun caman tɛmɛna ka ban anw minnu bɛ yen bi i bɛ se ka ladilikan jumɛn fɔ anw ye pour que an ka se ka courage sɔrɔ parce que an ɲɛ b'a la aw ye fɛn in minɛ ni aw nijuru ye cogo min na walasa anw fana ka se ka courage sɔrɔ o kan i ka se k'o ladilikan di anw bimaw ma. Aa Ala k'an bɛɛ sabati i ka o kuma nin o diyara an ye kosɛbɛ bon an bɛ min kɔni fɔ dɔrɔn an ye min fɔ barisa an b'a a tiɲɛ ta ɲɔgɔn fɛ de. An y'a ye hayidara ye fɛn o fɛn kɛ a y'a jigi da ala kan wa a ye fɛn o fɛn kɛ a y'a kɛ ala ko ye donc an k'an ka ko kɛ ala ko ye n b'o ladilikan de fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an bɛ an filɛbagaw fo dantɛ foli min na vraiment an nisɔndiyara kosɛbɛ an hakili la walawalali caman kɛra aw ye bi aseyidi serifu usumani madani hayidara ka lahalayaw kan ni an karamɔgɔ ka kɔnɔnajɛya ye n'o ye usutazi ali sidibe ye Maa dogolen tɛ aseyidi serifu usumani madani hayidara nɔfɛ i n'a fɔ a yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na bi an tun ni ale de bɛ ɲɔgɔn fɛ maa caman ye faamu sɔrɔ wa nin bɔlen kɔfɛ a la maa caman bɛna faamuya sɔrɔ hayidara ka kunun tɛmɛnenw na k'a sababu kɛ ni an karamɔgɔ ka nin laseliw ye o de kama an b'aw bɛɛ lajɛlen fo minnu tun sɔgɔlen don an na an b'a fɔ aw k'an bɛn laseli nataw la Ni ala ma basi kɛ don nataw la toujours an bɛ gɛrɛ an karamɔgɔ la k'a ɲininka hayidara kunun na ani hayidara ka waati tɛmɛnenw na a sɔrɔli de ma nɔgɔ nka n'an y'a sɔrɔ waati wɛrɛw la n'ala sɔnna a ma an bɛ sigi ka baro kɛ o de fana bɛ dansigi kɛ an ka bi jɛmukan na an b'aw fo dantɛ foli min na wa salamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu